Moni moni ndi nkhani yathu ndi nkhani ya execution ku USA eti izi za ma death sentence izi munthu wina wapasidwaso death warrant yake ndi iyi ndi nkhani yake ya Kerry Grayson ndi chifukwa chomwe wapasidwira death warrant olo chifukwa chomwe anapasidwira death sentence Mayi uyu dzina lake ndi Vicki Deblieux. Vicki mu chaka cha 1994 anali ndi zaka 37. Pa nthawiyo Vicki anali ndi ana awiri, mwana mmodzi anabereka ali ndi zaka 17, kenako anakwatiwa ndi wina wake woyimba nkuberekerananso mwana wina koma anasiyana. Nde mu April 1994 anaganiza zonena kuti afuna anyamuke apite kutiko afuna apite kukaona mai ake koma mai akewo amakhala mu state ina kapena nditi mcity ina mzinda wina kutali mwina over 8 hours ulendo wake nde amayenera kukwera basi kuti apite koma amaona kuti basi imuchedwetsa zomayimayima zotani ulendo wautali kale amaona kuti kulibwino atani angokwera ngati matola hitchhiking kuti akatani akafike msanga ndi anali ndi chibwezi pa nthawiyo chibwezi chake chinamuza kuti ah, i think it's a bad idea kuti utani ukwere matola ulendo onsewu bwanji ndikangokusiya kudepoti ukakwere basi iye anakana kuti sindifuna mabasi za nthawi yayitali nde 1994 matola chani hitchhiking chinali chinthu choti sichinali chachilendo anthu amapanga zimenezo nthawi zonse nde anamutenga anapita naye anamuyendesa ndithu over one hour kukamusiya ku depot kwina kungoti ayende msanga ulendo wakewu kuti akakwerere bus koma anakanitsitsa Vicki ananena kuti ndifuna kukwera matola nde anapeza kuti anapita ku malo ena kumene amayang'anayang'ana amayesera kuimisa matraki kuti akwere traki nde anthu amatraki amene analipo anakana ananena kuti sitikupita kumene kupitako amafuna kupita ku louisiana nde zinakanika anamusiya pompo kuti kaya upeza matola chibwezi chake chija nkumapita ndi kukhala ngati anapeza lift munthu anangomutulanso pamalo pena ndi atafika pamalo pamene popo malo ake awa Vicki uja anaona anyamata folo ali mgalimoto Anyamata aja anamuona iye uja kuti amayesera kuyimitsa magalimoto ndi anamukodola iye kupita kuwauza kuti ndikupita ku Louisiana ngati mungandipase lift. Iwo aja anamuza kuti ah, eh, tikupasa lift. Anali anyamata ndithu ma teenager. Mayina awo wina anali Kerry Grayson, Kerry Grayson anali ndi zaka 19. Wina anali Kenneth Loggins, Kenneth anali ndi zaka 17, wina anali Trace Duncan anali ndi zakanso 17, ndipo panali wina Louis Mangione. Mangione anali ndi zaka 16 ndi anali anyamata koma anali kumamwa mowa eti atinso amaoneka ngati asuta achambaso muchani mugalimotomu nde anamuuza kuti ah tiye tikutani tikupasa lift nde ndingonenapo za anyamatawa mmodzi wa iwo wa zaka 19 uja Grayson Carey Grayson ati amadzitenga kuti iyeyo ali ndi ubale ndi satana ndipo amakonda kuuza anzake kuti iye chomwe amafuna pa moyo wake nkuzapereka nsembe kwa satana komanso ku- kumuluma munthu azaone kuti kodi munthu amamveka bwanji akamuluma kuti akazatero azampereke munthuyo ngati chani ngati nsembe sacrifice kwa satana zo, zomwe amayankhula ndi anthu amangozitenga ngati zachani zamisala zopusa zomwe amayankhulazo ndi anapezeka kuti amutenga Vicki uja mgalimoto ulendo naye Vicki anadabwa anthu aja kukhotera mbali ina iye kufunsa "Ah, mukukhotera kuti mesa tikulowera uku ku Louisiana ati ndi anyamatawo anamuyankha kuti Ayi usadandaule galimoto iyi si yathu tikukaisiya galimotoyi nde tikatenga galimoto ina nde ati ananena kuti ah ngati zili choncho ine nditsitseni pompano its okay ndipeza chani ndipeza lift ina koma anyamata aja anamukanira anamuuza kuti ah ingokhala uzi- upita kumene ife tikutani tikupita nanga si vuto lake wakwera kale galimoto zitseko nzotseka palibe chomwe akanatani palibe chomwe akanachita nde anazindikira pamene pompano kuti moyo wake uli muchani uli mu danger anyamata aja anayendetsa mpakana anapita ati ku alabama kwina kwake kuthengo nkukayimisa galimoto kuthengo kuja nkumuuza kuti tifuna tizimwa kaye mowa nde iye uja analibe kuti nanga atani ampitisa kuthengo nde ati anawauza ndifuna ndikakodze kaye nde ananyamuka kupita pa tchire chonchi koma amayang'ana anyamata aja ati anaona kuti amakambirana nde ati Vicki uja anabwerera kuwauza anyamata aja nanga si kwa iye anali ana eti anawauza kuti ah, inu kandisiyeni pansewu ndizitani ndizipita iwo aja ati anamuyankha kunena kuti sitikukupitisa kwina kulikonse ati nde Vicki anangodzambatuka kuyamba kuthawa anaona kuti apapa palibepo chabwino atayamba kuthawa grayson uja anali ndi botolo m'manja la mowa ati analivunga botolo lija linamumenya pa nkhongopo anyamata onse ndikuyamba kumuthamangisa nkumugwira Vicki uja kuthengo ali yekhayekha anyamata aja anayamba kummenya ati kummenya mpaka anagwa pansi nkuyamba kumponda ati nde amamponda kumponda ati anammenya kumponda kwa 30 minutes kenako onse kumusiya nkumamuyang'ana kupeza kuti akupumabe akuti nkumamufunsa kunena kuti iwe ukadapumabe timaona ngati wafa kenako ataona kuti sanafe grayson uja anamuponda pakhosi ati amamuponda pakhosi pakumadumpha kuponda pakhosi panko akumanena kuti tangofa iwe tangofa wina nkutenga chimwana kumuswa mutu kenako viki anamwalira anyamata aja analitenga thupi la viki kulika mkalimoto ndikuyendetsa anapita nalo ku phiri kwina kwake pamwamba pamenepo anamu- anamuvula zovala viki ndikuyamba kumumenyanso thupi lake kumangolimenya kulipanga nkhanza basi atatha pamenepo analiponya kuchoka pamwamba nagwera pansi iwo aja nkunyamuka kumatani kumabwerera ndi anabwerera anakamtula ku nyumba manjiyoni wa zaka 16 uja anachoka kumeneko anapita kokatsuka galimoto koma amasowa mtendere chifukwa chonena kuti akuti atatu otsala aja ati grayson ndi anthu awina awiriwo akuti anali asanamalize kulizunza thupi lija ndi ananyamuka anabwereranso komwe kuja anakataya thupi lija pansi kukalipeza ndikuyambanso kulitani ndikuyambanso kulichita nkhanza kulibayabaya thupi lija ndi mpeni ka 180 kuliluma kenako ati anauzana kuti a tikangomusiya munthu chonchi atha kumani kumuzindikira kuti ndi ndani amuchita identify ndi kuti asadzamuchita identify timuchose zala asadzampeze ma fingerprint kenako anayesera kunchosa mano anakanika kuchosa mano kenako

afuna kupereka nsembe kwa satana afuna adzalume munthu anapanga zimenezo sizoti nsembe yake anatani satana anangomupangapanga nkhanza kumuduladula kenako anamduladula zala nkugawana zalazo aliyense kutenga chala chimodzi chimodzi ati kuti azikakumbukira zomwe anapanga nkunyamuka kumatani kumapita ndi atabwerera anapezeka kuti anali atatopa anakhala mkalimoto nkugona tulo pafupi ndi pa filling station chonchi ndi chibwezi cha mmodzi wa anyamatayo anatulukira kuona ah galimoto yake si iyi kugogoda pa windo kupeza anthu ali mmagazi ndi matope ati anafunsa kuti magazi ndi matopewa nchani ndi ati anamuyankha kuti ati tagunda galu amene amatithamangitsa ndi timamusuntha kaya timatani anangomuza zinkhani zaziii bwino kenako ananyamuka anapita kwa manjiyoni wa zaka 16 uja kukampasa chala chimodzi ati tinabwereranso kuti kumufotokozera zonse zomwe alichita thupi lija ndikumpasa chala chimodzi kuti tonse tatengapo chala iwenso tengapo chala chimodzi uzitani uzikumbukira zomwe tapanga tsiku lalero iye uja kulandira chala chija koma anayamba kumauza anzake wa zaka 16 uja kuti eh ifetu tinatani tinampanga munthu izi ndipo ndili ndi chala nkumaonesa anthu chala kwinaku panali patatha 4 days anthu ok- okwera phiri anatani analipeza thupi lija loti lowonongekeratu lo- lochekedwachekedwa loti ana- anayimba foni ku polisi nde apolisi amafufuza kuti munthuyu ndi ndani analibe dzala zoti akanatenga ma fingerprint koma anachita mwayi kunena kuti anatha kumpanga identify atampanga x-ray akuti msana wake unali mu system spinal ndinene kuti spine yake inali mu system chifukwa chonena kuti anampanga x-ray nthawi ina yake kaya anatani nde anapeza kuti ndi chimodzimodzi spine yake ndi ya iyeyo pamene anayamba kufufuza kuti wampanga chipongwe ndani nkuyamba kuyenda kumatsata kunena kuti ulendo wake anayenda bwanji koma samatha kupeza kuti chachitika nchani pamene Mangione uja pamene amawalira anzake kumaonesa chala kuti ife tapha ta- tapha munthu chala chake ichi mnzake mmodzi anachita mantha kuopsa nkuyimba foni ku polisi apolisi ananyamuka kupita kunyumba kwa Mangione uja ati anangofikira kuwalandira kuti "Ii, ndimadikira inu nomwe anthu kudabwaso kuti "Ah, zoona apolisi kubwera kuno kukhala pansi anawuza zonse panalibenso kumukakamiza kapena ananena zonse zomwe zinachitika koma iye amanena kuti weniweni amene anapanga zoopsa kwambiri anali Grayson wa zaka 19 uja kuti enafe timangomutsatira iyeyo nde onse anyamata onse aja anagwidwa atagwira aliyense amakanira anzake Aliyense amakanira nzake, koma inali milandu yoopsa kwambiri kuti zomwe analichita thupilo zoopsa zovuta kuzifotokoza koma anapezeka kuti vuto lina linali loti nanga si anali ana eti. of course 8, 19 ndi adult koma enawo anali zaka 17 awiri mmodzi 16 koma mapeto ake wang'onoyo wa zaka 16 anampanga sentence to life in prison pamene atatuwa chifukwa cha zomwe anachita kuti 1 amupha munthu, kuchoka, kenako kubwereranso nkukaliwononga thupi, nkhanza zonse zomwe anapanga, zonse zovuta kufotokoza, anapanga sentence to death onse atatu. Koma mu 2003 I think kunatuluka chilamulo cha nyuwani, wina wake atapanga apilu zosagwirizana ndi iwo ku Supreme Court kunena kuti anali ndi wang'ono anali asanakwane zaka 18 atapezeka kuti wapha munthu nde Supreme Court inanena kuti munthu onena kuti ndi minor wa dzaka zochepera 18 asamapangidwe sentence to death. Nde awiri aja amene anali ndi zaka 17 pa nthawiyo anapezeka kuti anatani anapanga apilu anabwerera ku court kunena kuti ife tinali ndi zaka 17 nde anapeza kuti anachita cancel ma death sentence yawo anawapatsa ma life sentence amene anatsala anali ndani anali Carrie Grayson yo wamkulu uja amadziti mwini wake wa satana nde Carrie Grayson yo anapezeka kuti nayenso anayesera maapilu maapilu akuyesera kunena kuti ineyo ndinali ndi misala anakamuyeza ananena kuti akunama alibe misala ndi munthu wabwinobwino amaziwa zomwe akupanga anamukanira ananena kuti iwe unali ndi zaka 19 nde death sentence yako ichita stand nde anapezeka kuti panopo Paja amati akakuika choncho pa death sentence umakhala kumadikirira kuti tsiku lina lililonse andiyitana kuti ndikaphedwe eti chilango chake china chimakhala chomwecho choti udzilingalira tsiku lililonse nde apezeka kuti after 30 years cause imene inali 1994 Carey Grayson walandira death warrant so ndi zoti ampasa date lonena kuti akatani akaphedwe nde date lomwe amusankhira ndi pa 21 November yemweyu November yemweyu 2024 ndi lomwe amsankhira kuti akamuphe pa lethal injection nde akadya chakudya chake chomaliza akayenda ulendo wake womaliza koma mwana wake wa Vicki DeBlieux uja akukaniza akunena kuti iyeyo zinamuwawa imfa ya mayi ake ndi chinthu choyipa koma sakuonapo ubwino wina uliwonse pomupha munthuyo akuona ngati kuti nkubwezera sungabwezere imfa to imfa kupha to kupha nde kuti tikusiyana chani wayesera kupanga plead kutani koma amuuza kunena kuti chilamulo ndi chilamulo kaya iweyo ukuziona zolakwika koma lamulo ndi limene lili ndipo iye tikamutani tikamupha nde imene ndi nkhani ya Carey Grayson ndi gulu lake ndi zimene anampanga Vicki DeBlieux zikomo kwambiri